Hmm.
ụmụnne m na nna m ekele m unu ndewonu eji m n'aka na anyị pụtara nke ọma taa ọ tọkwa mụnwa enyi unu nwanne unu oriakụ ngozi nwosu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ otu onye eji eje mba ofu onye a na-asị unu abịarula ọmụ ya kpọtụwa ebe ọbụla m nọ ihe ga na-akpọtụ amaka ọjọ hmm. anyị ga-ebi ehe dịka otu m si wee gwa unu n'oge gara aga anyị nwekwara e, e, ndị Igbo n'ọtụtụ ha bara abara wee juru ejuru ihe dịgasị iche iche ka ha na-eme ọ wụkwanụ ndị niile unu hụrụ n'okporo ụzọ na-ere ahịa ka unu ga-eche na ha awụ ndị ohi nke ahụ ka m na-ewetara unu taa soronụ m unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị dịka otu m si wee kwuo ọ wụhụ mmadụ niile unu hụrụ n'okporo ụzọ na-ere ahịa ụmụazị be anyị na-agba mbọ ka unu ga-eche na ọ ha wụ ndị ohi enwere m ọtụtụ ndị nọ ebe a ịgwakwa unu na igbo juru eju wee bara abara igbo bụ ndị eji eje mba igbo bụ ndị eji eme ọnụ enwere m ụmụ okorobịa naabọ nọ ebe a ga-akọwara unu onye ha wụ kọwara unu ihe ha na-eme kọwara unu otu ha si were gagide ije were gata otu ha dị taa biko soronụ m ndewonu ahe em Chukwuemeka James biko kelee Igbo ndị ọma na-ege ntị
Igbo ndị ọma nwe m ndewonu
ha anụla ya ngwanụ alakwe chigozie kelee ha ndị Igbo ekenekwa m unu
ọ dị mma ihe m chọrọ ka unu kọwara ndị be anyị na-ene unu anya ugbu a bụ otu unu si wee jegide wee wụrụ ihe unu wụta ma ụdịrị ahịa unu na-ere na otu unu si agba mbọ aga m ebu ụzọ asị alakwe kọwara ha ihe ị na-ere onye ị bụ na otu i si wee jeta okay ihe m na-ere bụ moto spare parts na auto servicing parts onye chọrọ ịservice moto ya ma i go moto ọfụ ihe erigo n'irisi n'ime ya maka esi ga-echenji ya moto ihe ga-agbanarị ka moto ghara inwe nsogbu banyere engine so ị nyagide moto ruo one month i chenji ya gbasa ya oil chenjisie ihe dịsị n'ime ya
ọ ya bụ ihe m na-ere mm. ngwanụ chukwuemeka ngwanụ ihe m na-ere bụ ngwa fon ngwa ekwentị ee eh, ngwa ihe ihe gbasara ekwentị niile ka m na-ele ihe eji emeta ekwentị mma maọbụ nke mebiri emebi e gota chenjie ya ka ọ dị mma ya bụ ihe ị na-akọwa kịta bụ ihe niile gbasara ekwentị bụ ihe ị na-ere nke nwa bụrụ ihe niile eji eme moto ka ọ gaa nke ọma bụ ihe gịnwa na-ere ngwa kọwaranụ Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu otu unu siri wee gata ya unu anọkata bilite wụrụ onye na-ere ya bụ ihe ka unu ezutere ya n'ohi kedu otu unu si wee gata ya anyị chọrọ ịma maka na ọ na-adị mma ka ndị be anyị mara na unu na-agba mbọ na ọ bụghị ekete n'ike ọ bụghị ihe e che na unu bụ na unu bụ ị ma na ha na-adị eche na ndị niile ha na-ahụ na-aga n'okporo ụzọ na-achọgharị ihe ha ga-eri na oshi ka ha na-ezu kọwaranụ ha otu unu si wee gaa mm. ọ na-adị mkpa ka a kọwaruo e gere ntị ọfụma mm-hmm. m finish m nọ village wee too so ka m finish secondary school so ndị ịgba boy ya na-abịa so my senior brother gwago m that na m finish secondary school na mụ na ya naabọ ga-anọ so onye bịa bụ m sị ya na m adịghị aga so m finish secondary school bịakwute ya ọ bakwa m ahịa ya na ihe ọ gwara m bụ na ọ ka mụ na ya nọ m mụta ahịa ya and ịma ị gụchaa secondary school either na ị gaba further ọ bụ na ị gaghị further ị chọọ ihe ọzọ ị ga-eji gaa ebido ndụ gị so ebe a ka esi ama mbido nwoke so nsoro ya na ọmụwa mụ ya so mmụta ahịa ya ka ya bidoro m nke mụwa so so- nsoro ya bịa 2008 Hmm, ọ dịkwa na o. azụgide ahịa um, ruo 2013 December that's 5 years anyị naa ụlọ so mkpọ my parents with my brother settle m so ka m na ya na-ekwu ebe m nọ ka m mara ebe m kwụ akwụ ọ sị na o nwere ihe na-ekwu maka mmụnwa ya na-aṅa ntị mụ paakị akpa m tinye na moto ka anyị naba sị na adị m aga si efu obu moto anaba so a na-eji ego njiwa ahụ December ejigo m ya
pịara isi ewu ọsị gba n'oringo so ego adịrọzi so na-aga ego adịrọzi chukwu eme uh, village match anyị na-agba anyị buo cup ọ bịa each person ekete 7000 mgba moto chiete Lagos so nwoke m meetiri before kwebu m nkwa shop nga the person eh, e disappointia m abụhọ m onye ma arịọ mmadụ ihe biko kama strong ba ka m ga-esi chiezi azụ upon my stubborn ekweghị m ihe so ngakwuru landlady nwe our line Modupe a na-ama ya ama so nwe ebe m fụrụ space ngakwuru ya sị na m ga-akwụ ụgwọ 2 years nkwụ ụgwọ 2 years jiri aka m gote block ewere overnight etiti abalị ka eji doo ya the next nkụọ zinc tinye door ozugbo nje chi efo na ụtụ ọ fụ ya sị laịlaị na m ma anọ na line ya na a ga-anapụ m ya and anyị nwere union na line o jekwu the whole line sị onye m bata na shop ya ebunyezina m ahịa naba anaba adịọ jebe ejebe adịọ ego adịọzi m n'aka m ga-eji bidozi dị ya ka m jụkene gị tupu ị nọkata banye n'ihe a ị mụhụdị amụ ma ncha ma ncha m mụrụ ya nụ na m mụrụ ya nụ mụsị ya nụ ya nụ ka m bidozie ma onukwa ọzi and mụ nwa nọjugo n'aka ya I go satisfy with him ya bụ nwanne gị nwoke Yeah. kpọta gị ozugbo so from there mbido hustlebazie na line ndị car shop nyesi nyesi my number that radio bus stop m ji enyesi my number oge mụ na ya nọ so e goo moto kpọọ m na phone mbịa wetere ya fire extinguisher C-caution foot mat achọọ i-service moto before elesi customer m weta ha the part so chukwu eme from there e wezi na-ebunye m ahịa na line so megidezi the thing hustlegide na line nwetezi ego na-agbasa ahịa ghọtara nwetezi ego gazi na trade fair side mile two ebe a na-eje egote dị ya ahịa Nke ahịa. Ya so bụ ebe ahụ ka ị nọ kịta. mba ada oge mụ na brother nọ ọ na-edije m ebe a sometimes njego there three times so m ma the man ọ na-eje ego ahịa na nke ya so nji 20,000 gaa nye the man kọwara ya before na akọwa ya sef my brother bụ ọga m agwago ya na mụ na ya anọzi kọwachara ya sị ya nye m ahịa 30,000 nye ya the 20 so o nye m one month i je ere irecha iweta Yeah. ego Ah, so m bata kpọkwa my mother na phone from village o sendere m 10,000 from manjo nne bụ nne so nzụkwa ahịa three months sendịara ya that one kwụkwa ụgwọ nke ahụ hmm. now i get my shop na-agbakwa mbọ na-agba mbọ ọ dịkwa ka na-eme a ga na-eme nna a ga na-eme na ị nwago ngwa nna achọrọ m ịnụ nke gị esiri m n'aka nwanne m nwoke nke m tọrọ mụọ ahịa oge oge mụ na ya nọ ọ nụbeghị nwaanyị then so anyị nọkwa na-eme tupu ọ nụzie nwaanyị ọ sịzịa na ya ga-enyezi m ebe m ga-anọ na ya ga-achọrọ m ebe m ga-anọzi na m abụrụ agadi na m abụrụ nwoke so o wee chọzie m ebe m nọ na-eme na-elezi ahịa nke mụwa na-emezi nke mụwa wee bikwara nke m ya bụ na kịta ị nwere ebe ị nọ ah. na-ere ahịa mana i bugo ụzọ wee mụọ ya bụ ire ahịa ọ n'aka ya ka m mụrụ ya na mbụ o wee wụrụ na maka na ọ nụgo nwaanyị o wee eh. duzie gị nwa eh. wee sị gị sọsọ gị nọdụ i wee nọdụ na-agbakwa mbọ ọkwa hmm. ị ga-agbagidekwanụ mbọ otu ụbọchị gị nwa ịzụkwa mmadụ ọkwa ịzụchakwa onye ahụ ịnụkwa nwaanyị nke gị ọ na-agakwa hmm. ngwanụ ka o si na dị igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụgonu ya ụnụ ahụgonu na onweghị ụzọ esiri wee jewe eh, ọnịcha dị nso na ụmụ ndị be anyị ha na-agba mbọ rinne biko ee Chigozie na Chukwuemeka achọrọ m ka unu gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ihe unu chọrọ ọ ga-abụ emere unu obi adị unu mma dịka otu ị kwuru ị na-agba mbọ agbasi mbọ ike igosigo na ihe ị kọrọ igosigo na ị bụhọ ofe ogiri na ịbụ onye bụ akwado gị ọfụma ị ga-emekarị otu a otu ahụ ka ọ dịkwa achọrọ m ka unu wee gwa ndị be anyị ihe ọ ga-abụ emere unu akwado unu obi adị unu mma ọ na-aga
ihe dịdị ya wụ that na ị naghị anọkata na-afụ onye ga-ewere ego bunye gị for n'obi nke m o nye m nnukwu ego ga-adịrị m okay ọ ga-amasị m ịga outside country na-atụdata ya hmm.
kọwaa ya ọfụma maka ịmahụ ndị ndị na-ene gị anya na-ege ntị maka ịma na ndị be anyị nwere obi ebere otu a ha hụrụ na ị na-agba mbọ ị kọwaa ya otu i si wee chọọ ọfụma ugbu a enweghị ike enwere ike otu onye akpọọ n'ekwentị sị a ah, nwoke a kọrọ ihe dị ụtọ achọrọ m ịhụ ya kọwaa ihe ị chọrọ ka e mere gị ọfụma ọ dị mma like mfụ ego enye m nnukwute nnọọ ego ọ gwa m na azụpụta ntụbata ọ gwa m ego one m ga-akwụ ya like mfụrụ like 20 million na mmadụ nye m ya m gaa mmago ahịa m ga-atụ na aga emuvuru m ga-eme ntụdata ya story aha dị na ya hmm. a ga-adị na container nye m the money hmm. so mụ na ya ekwuo ọ business ka a na-eme ya eme mụ na ya ekwuo nga ntụdata ya ọ gwa m mgbe m ga-akwụchi ya azụ nye ya nke ya nwerekwa my own gain hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgonụ chigozie ama na ka o si na dị anyị ga na-ebi ngwa nke mụnwa bụkwa enyemaka ahụ mfụkwa onye ga-enye m aka ka a sị ihe gbasara ngwa ekwentị a ọ dị mma mfụkwa onye ga-enyere m aka ka m kwụrụ ọfụma na ahịa ahụ m ga na-ekwukwa ya mmechazie mụnwa ntonite m kwụrụ ọfụma nyekwara ụmụnne m ọzọ na-apụtazi aka
hmm. ọgbaka ụnụ ahụna n'ihe a na m na-agwa ụnụ na ndị be anyị na-agbakwanụ mbọ ha na-agba mbọ rinne ụnụ anụgonu okwu Anakwe na Chukwuemeka na ha chọrọ onye ga-agbatara ha ọsọ enyemaka ọ bụkwanụ nke na unu nyere ha aka na ha ga-ewere ya wee ego wee rie mbanụ nụ tụmadụ Chigozie na ebe o kwuru ya ọ sị otu ọbụla unu si wee chọọ ya unu anọkọ unu akparịa ya unu ekweta o wee wụrụ ihe ziri ezi biko ṅaanụ ha ntị mana unu anụ na ngwọ na nkwụ na-abịa Hmm, Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka m si wee gwa unu e nwere ụmụ nwoke anyị ndị na-agba mbọ rinne ndị nke izizi ekwugo ndị nke ịbụọ bụ ndị mụ na ha ga-ekwu okwu gbasara otu ha si wee na-aga ije ha wee na-agbasi mbọ ha ike na ana ee Ogbonnaya Udemezue kene ndị unu
Igbo ọma ekene m unu
Ifeanyị Obodo kene ndị unu Igbo ekene m unu ha anụgokwana ya ihe m chọrọ ka unu kọwaa ugbu a bụ ahịa unu na-ere na otu unu si wee bido na ihe unu hụrụ n'ime ya ihe m kwuru ugbu a o doro unu anya kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị ahịa unu na-ere na otu unu si bido onye ga-ebu ụzọ ọ bụ Ifeanyị ka ọ bụ gịnwa
ka o si wee mee bụ ife m na-ere wụ gas mhm. before m zụwa afịa gas oge anyị nọ Aba n'Aba ka a mụrụ mụ nọ na my parents bi a na-ekwu ma a ga-ejekwa boy ma na ama m eje m sị na nsogbu adịrọ ebe ọ na ọ nyawa ka a ga-eji wee bido ụwa na nsogbu adịrọ m gụcha secondary school bịawa boy the person bịa boy na nke ya amarọ m ya
ya ị mara onye ị bịa na nke ya n'obodo a ọ bụrụ the same village mana ọ ka anyị wee bara onwe anyị uru mhm. ka m ji wee pụtawa afịa gas a ka m ka na-amụkwa luo kịta a nụwa ihe m jikwa bịa afịa gas a bụrụ ka m dị nzuzu ọ bụrụ ka ọ ka m mara ife ka m soro na ife a na-eme ọ dịgo dịka ahọ one i ji wee mụba ya bụ afịa eme ebe ebe eye ofu mgbe arọ na ise ị ka na-amụ ọrụ ee ị nọbeghị n'aka gị mba ị ka na-amụ ọrụ ee ngwanụ unu anụlanụ ya ka m nụnụ nke gị nna
nke mụnwa bụ na ị ma anyị na-aga school na village ya rukwe holidays time ụmụaka agbapụ na village bịakwa town ka a hustlekwa ego hmm. anyị abịakwa anyị ahustlekwa na go slow nakwa
e, biko ka m ka m jụ ife ọ gịnị bụ asụsụ ị na-asụ hustle a ọ wụ Igbo ka ọ wụ gịnị aga m ajụ iwu gịnị bụ hustle hustle nke a bụ gịnị anakwa m anụ nke ahụ Igbo ka mụ na unu na-asụ ka anyị na-asụ ya bụ Igbo na-aga anụmanụ
anyị bịakwa hold up ee eh, ụzọ mm. anyị bịakwa chọọ ego mm-hmm. onye ọra anakwa ụlọ banyekwa school agbachikwa again anyị abịakwa otu a ka anyị ziza onye ọrụ gụpụtazie school na anyị anọzie na Lagos na-achọ ego n'ụzọ ọ gwụcha m n'ọnụ hmm. ya bụ ihe ị na-akọwa ugbu a bụ na ị na-arụ ọrụ a mgbe akwụkwọ mechiri n'otu i si wee mụta ya ị nọ na n'obodo akwụkwọ ụlọ akwụkwọ mechie ị nata ebe a bịa mụọ aka ọrụ ị nachikwa mgbe i ji wee gụchaa akwụkwọ ị wee batazịa wee werụzie nke a ọ bụrụ aka ọrụ gị ugbu a ọ ihe ị na-akọwa o nwere otu ihe dị o nwere ihe ọjọọ ị hụrụ na ya ma o nwere ihe dị agha ị hụrụ na ya bụ ọrụ ka ị nọ na-arụ ya onweghị jọ ihe ọjọọ m hụrụ na ya ihe ọjọọ m ga-asị na hụrụ na ya bụ na ndị ka anyị na-enyekwa anyị nsogbu so obere ego anyị ga-azụtakwa ejidekwa gị anakwara gị ya ndị a na-arụrụ Fashola ọrụ oh!
hmm, ndị ha nọ n'okporo ụzọ hmm, ya bụnụ ndị ụmụnne ndị uwe ojii hmm. nsogbu adịghị ọ gwụchago ya bụ ihe ị hụrụ bụ ihe na-amasịghị gị n'ọrụ a ọ ya bụ ihe na-amasịrọ mụwa ọ bụrụ na ụzọ adị m mma n'obi ya bụkwa na ego dị mma apụkwa na dị ụzọ because Mụnwa amaghị m na ọ wụ na dị ụzọ, sị na ebe a ka m ga-achọta akara aka m, m fụkwa ọrụ ọzọ m ga-arụkwa. Dị ka gịnị?
Dị ka business.
Business a na-efute ya efute? Mbanụ, ị ga-ekwu ka m na-emeghị nke a, ya wụrụ nke a, ya ka m ga-eme maka na ọtụtụ mmadụ na-ege ntị ihe anyị na-ekwu. o nwee onye chọrọ inyere gị aka ị ga-ekwu business business dị n'ụdị n'ụdị dị n'ole na ole ehe ma ị rụghị nke a ị rụọ nke a gịnị bụ ihe nwa
so m chọrọ ịmụ ọrụ ọrụ m chọrọ ịmụ bụ ịrụzi like ịrụ phone
hmm, ya bụ ihe site gị n'obi ọ bụghị ọrụ a ị nọ na ya kịta wụ ihe nọ gị n'obi mba ọ dị mma nna hmm, ka m na-anụkwa kwuo nke gị
so ọ dị ka ụdịrị m si wee kọọrọ gị before hmm. a na-agagwa n'iru ije agha ka m nọzikwa ife a nọ na-emekwa ya dịka e dị eme ị ma ndị Igbo tụrụ inu sị na nwata bịa ebe ọ na-amarọ o jiri ofu ọkpa kwụrụ mm. mụnwa ewerekwanụ nwayọọ na ofe rọrọ arọ ga-emecha zuoro m nri ezigbo nwa ka ị bụ ya bụ otu ọkpa ka i ji kwụrụ kịta ka i ji otu ọkpa na eji m ofu ọkpa ofu ọkpa ka ị ka ji kwụrụ ije a na-aga ike luo o lukwe n'isi mmiri anyị wa wee bidokwa nke anyị mhm. wee dịwakwara anyị na mma mana
ahịa a ị mụrụ ugbu a ọ dị gị mma n'obi ọ dị m mma n'obi ọ ihe ị chọrọ ọ yanwa ka m chọrọ
wee ruo n'isi njedebe wee ruo n'isi njedebe hmm. o nwere ihe ị hụrụ n'ime ya ị na-achọghị o nwerọ ife ọjọọ dị n'ime afịa m mụrụ the afịa dị mma dị dị in order ke o nwekwudie nwanne m batara na mụọ ya ọ ga-adịkwara ya na mma ebe a mụnwa na ụmụ m mechakwa ya ego bịakwa m train ụmụnne m ọ bụrọ mmadụ niile ga-agbacha bọị ụmụnne m eje akwụkwọ na-emekwa ọfụma ọkwa ma ọ bụrụ na ha chọọ ije akwụkwọ nsogbu adị ihe merenụ bụ na ee eh, ogbonnaya na ifeanyị unu ga-agwanụ igbo ndị ọma na-ege ntị ihe unu chọrọ adị ama ama maka ọtụtụ ndị mmadụ na-enene ihe a anyị na ha eme o nwee otu ha si wee chọọ ịgbata ọsọ enyemaka ka ha wee nwee ike inyere unu aka gwanụ ha ihe unu chọrọ
ihe mụnwa chọrọ bụ na e, afụkwa ego mụnwa abanyekwa into accessories m mewekwara business pụkwa n'ụzọ m fụkwa nnukwute ego bido the business ya bụkwa na the ahịa suturu m kwụkwa onye ahụ the ego back hmm. ọ yanwa ihe m chọrọ ka e mere m ụmụnne m unu anụlanụ ya n'ọnụ ngwanụ eh, ogbonnaya gịnị ka ị chọrọ nke mụwa bụ na business m na-eme ekpere a na-ekpe Chineke dewe mmadụ ndụ na arụ isi ike ihe ọ bụna mmadụ chọrọ n'elu ọ ga-afụkwa ọfụma mm. so o nwee ka o si wee mee mụnwa na ụmụ mma mma a-likekwa onye na-anụkwa onu anyị ebe a nọ na-ekwu okwu na ọ na-anụkwa ego ọ na-egekwa ntị na-anụkwa ife m na-ekwu a sị na ndị Igbo tụkwara ilu again si na nwatakịrị na-eturu aka ya ebe aka ya na-erurọ emechakwa o wetukwa aka ya ka o si wee tikwa ya na place ma aka ruwo n'ihe iru yes yes Ehe.
oge nke m rukwa chineke nna hazikwara m ọfụma ụdịrị m si wee chọkwa ya bụ ihe ị na-achọ ịkọwa bụ ụkwa ruo oge ya ọ daa ọ bụghị ilu ahụ ị tụrụ ka ị kara ịtụ
ụkwa ruo oge ya ọ daa ya bụ ihe ị na-ekwu bụ ka Chineke nna gọzie akara aka bụ ihe ị tinyere aka ka ọ gaara gị nke ọma n'ihi na mgbe o ruru oge nke gị na ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụ ihe ị chọrọ ọ ga-adịkwa n'otu ahụ igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla ya n'ọnụ ụmụnne m bikonu lee n'anya gbata na ọsọ enyemaka n'ihi na onye nyere nwanne ya aka ọ kwa ihe ọma na ọ wụ ihe ọjọọ unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa hmm, igbo ndị ọma na-ege ntị dịka m si wee gwa unu na anyị jukwara na eju wee bara abara anyị nwekwara na ọtụtụ ndị okorobịa na-agba mbọ nke izizi abịana ha pụọna nke ịbụọ abịana ndị a bụ ndị nke ịtọ soronụ m ka unu nụ otu ha si wee gaa ee Kenneth Onyebuchi biko kenee ndị ụlọ ndị Igbo mma mma nụ
Chimere Ogwu kene ndị ụlọ ndị Igbo ekene m unu
ha na-anụ achọrọ m ka unu kọwara ndị be anyị ndị ụlọ ụdịrị ahịa unu na-azụ ka ha mata unu akọwa otu unu siri bidie na otu unu jedebe em Kenneth bu ụzọ
Mm. ma nke m ka m si wee bido o tego aka o tego aka m bido tawa ya wa ahụ eh, Kenneth chekwa ka i si bido gịnị atawa ahụ zụwa ahịa m na-azụ ahịa glaasị m na-azụ na ị ga-akọwa bu ụzọ kọwaa ahịa ị na-azụgodu tupu ị na-akọ ma ahụhụ so ya ma uru so ya ahịa glaasị ka m na-azụ na and oge m bidoro zụwa ahịa glaasị 3 years ago oge m si Abuja wee gbagote obodo a so mụnwa ma Abuja ka m nọbu azụba ahịa na-azụ ahịa akwa enwere m shop na-azụ ahịa akwa na Abuja so through that oge El-Rufai na-akwalisi shop mmadụ eso m na ndị amụ ndị Rufai kwarisiri shop ha na Abuja ya bụ chere Kenneth ị na-akọwa ugbu a bụ ọwụpụ ha ahịa ire ihe enyo anya ka ị mụrụ mba kọwara anyị ọfụma ana m anụ so oge m bidoro na Abuja m na-azụ ahịa akwa so El-Rufai oge that time oge a na-eme demolition some villages na Abuja so shop anyị so na shop a kwarisiri because ị ga na-eme a kwarisikwa ya mechekwa i jekwa another village ebe dịkwa ndị igbo anyị nọchakwa achọkwara gị one place gụnwa etinyekwa isi ebe ahụ wekwere nke iji na-amanejikwa ọ naghị eme like 4 or 5 months ebukwere katapila batakwa bịa kwariche shop ụmụ mmadụ n'ebe ahụ ọzọkwa ee eh, the same ihe ahụ ọzọ so nke a ka anyị megidere ruzie one day anyị nwee ebe anyị nọzi anyị nwetazi ebe anyị na-anọ anyị dị three those two boys m na ha nọ ọkwa ndị be anyị ndị igbo be anyị but ha nwechiri shop ha bu m ụzọ na Abuja tete ha nwechikwa shop na another side another villages so ebe anyị nwetaziri asị na okay na-eme na anyị ga-arụkọzi shop ọnụ because nke ọzọ na-azụ ahịa foam nke ọzọ na-azụ ahịa electronics mụnwa na-azụ ahịa akwa ka ụmụ nwoke so ebe a ka anyị nọzi amaneji na-aghọta na ihe na-adịzi mma so one day anyị nọkọta n'ime abalị mmadụ etiri mkpu bịa na ya adasị na ọkụ na-agba the because eji wee rụ all the shop plank ọ bụrọ block aja ma ọ bụ block cement ọ plank arụcha plank anyị achọ ndị ugwu na-ehi ehi na the shop so ndị ugwu a na-ehi ebe a gbapụta gbata na ya adasị anyị na ọkụ na-agba the shop so before around two o'clock anyị before anyị erukwene that place ịmago ihe dị na foam na ọkụ baa na foam like this every ọ ga-adịzị ọ turn to dịka fuel so the thing wee mezi like that sọsọ akwa chipụta na shop m erudị jeans ịtọ jeans ịnọ sef so ọkụ gbachaziri ọkụ gbaziri the shop agbachala mụ anaazị village so nọgide na village wee sị pa m sị ya na mụ ama anọ na ụlọ like this adị ka mụnwa je chọgodi ihe m ga-eme ebe ọzọ because Abuja abụrọ ebe Abuja abụrọ ebe mmadụ ya-eji sị na ebe a ka ije chọwa ọrụ ma ọ bụ na ịbụghị onye jere akwụkwọ ije chọwa ọrụ ebe a ka ị nweta ọrụ ha better Lagos ka ị ya-abịa ebe a ka ị nwere ike ifugoro ihe na-agba mbọ ọ bụrụ nri ị ga na-erigoro nri ofu mbọsị so mụnwa wee nara ego moto bịazi Lagos bịa meetizie one of my friend kọwasịara ya onye nke a wee chọrọ m 5000 naira so onye ahụ enye m 5000 naira sị n'ọ mụ na a week ka a nyere m ka m gbagodo mbọ sị ya mba na nsogbu a na chukwu nọnyere m otu chukwu si anọnyere m na m ga-enweta ego a nye ya so wee bido ahịa glass gote ma watch na ya bụ mgbazi ka onye ahụ gbaziri gị Ee, o binyere m ego- ego. o binye eh, onye a bụ mgbazi Eh, o binyezi m 5000 n'ọ a week ka a nyere m ya nwa na onwe ya na m- na m ma na ya nwa na onye family man Mm. na-achị ụmụaka ya azụ nri so and eh, otu ahụ nọ bịa ekwe ahụ ka m na-edina ebe ahụ m dina n'iru passage ya nwee ebe mụ na ya nọ na passage ya n'iru passage ya ka m nọ because ọ wụ one room otu ihe ya na nwunye na ụmụ ya onweghị nkwado onye ma na ana onwe onye m ma so mụwa wee bido rewezie dịtie rewezie gote glass ihe anya ahụ na nke a na-agba n'aka wee na-amanage na-ere Chukwu nyekwa m aka that week o nwetakwa the money nye ego ahụ ọ sị m na ọ bụrụ na a sị m na one week but ebe ọ na m enwetaghị ya na nsogbu adịghị ị mago ọ nagoro m ego anagoro o gosiri na ị na-agbasi mbọ mm. ike ya nwa na o wee sịzie m okay na nsogbu adịghị any time m need kwuru uh, obere ego ka ya binye m m sị ya na mụ anụ omena ego oge emegoro m ihe i tozi ime mụ anaghị ekpe ekpere ka mmadụ na-ebi m na ọ ka Chukwu nye m ka m na-ebikwa onye ọzọ ọkwa mm-hmm. ị ghọta sị ya na ọ ya ihe m needed for God to do ya mee ihe m chọrọ ka Chukwu na-emere m so since then jikwere the oge nyeziri ego ahụ ya ekwu dị m n'aka 3000 so wezie the 3000 naira wee na-amanagezi ụbọchị na-agbazi mbọ erutekwa today sikwa na na-erikwa nri so iji ụwa m dị ahụ
ngwanụ ee Chimere olee otu gị nwa si wee gaa nke mụwa wụ after na m mechara school na village m pụtazie ebe a Lagos maka na my family na ha bi ebe a wụ Lagos mụ na ha nọkwara from there ha sị na m ga-amụ ọrụ m sị ha na aga m amụ na ọ wụ business ka mụ amanye so from there mụ ajezie nke onye na-anụ my senior auntie m bi na Ibafo after na m gara ebe ahụ m nọkata n'ebe ahụ ịma na onye a ya na-azụ ahịa ahụ spec so gịnị bụkwa spec biko nna ugegbe anya nụ ugegbe anya mm. ya bụ spec anya nwe o nna ọzọ asị na a ga-ezi m ahịa ugegbe anya anyị soziara pụta ebe a ihe Monday pụta ebe a na a na-akpọ Opebi so anaghị anaghị egogo ya ego na nke one man a na-akpọ Isaka na Ojota ok anyị pụtazie enwere anyị arrangezi ada ahịa otu ha na-asị eme ya mụ amakwa na enye ya by then
ị mụọnụ ya mgbe ahụ ka ọ bụ na ị mụghị ya chacha mgbe a ka m na-amụnụ ya ọfụụ na so o mechaa ya otu ha na-esi eme ya sị m ngwa ka m bonyụrụ bido gbawanụ mbọ na ọ wụ ebe a ka ha na-adị ya agba mbọ mụ ebidokwa gbawa mbọ gbakata mbọ gbakata mbọ gbakata mbọ after oge ahụ ụbọchị ahụ ọ gachara ọ sị m na ahịa na ọ dịkwa ka mụwa ka ama anya ya m sị ya na ọ wụ Chukwu na m ama ọkwa ahụ okay from the next days ya mụwa ebidokwa gawa aga n'aka m because otu ahụ na-arrange ya na mụ na-enekwa ya anya otu ahụ na-eme ya hmm. so mechakwa na the next day m banyekwa ụzọ bidokwa gbaa mbọ many how the ihe one year like that mụ emeetizie ndị 419 na gbanglovo lekpan asị m na ha ga-eme nke a mee nke a mee nke a mee nke a ya bụ ndị na-egwucha ndị ndị ndị ya wụrụ ndị wayo nụ so na ụmụ afịa ndị ebe a dị ebe a kee ihe mụwa na-eme business ya m gwa ha na ọkwa ahịa ugogbe anya ka mụwa na-azụ ha sị m okay na ọ ya ka ha tụnatara na ihe dabanyere ha n'aka mm.
so obere 150,000 m dekọsịrị na bank mụwa gazie ga were ego ahụ ka m were ya bịa ebe a na ha mechaa ihe ha ga-eme na mụnwa ga-afụkwa ego na enweghị ihe na-eme m wekwara ya wụ ego gakwa ga nye ha ha sị m ka mụnwa coolue down ka m bịa echi na ihe ga na-eme hmm. nakwa otu ka m gakwa echi ga afụkwa ndị a nwee ndị m fụrụ ebe ahụ mgbe m bere akwa natawa ụlọ gaa gaa gwa mma m na mpa m sị ha nekwa otu o si dị hmm. ha sị m na m enyela nsogbu otu ọ bụna ọ dị ghọta na ha nwa makwa na m na-agba mbọ ị ma na afịa afịa m na-ere na mụ amakwa anya ya spec a transparent my focus ọ ya mụwa na-ahụ maka ya mana ndị na-anọkwa n'ụzọ ebe ahụ na-ere ahịa makwa onye m bụ hmm. mụwa na ọ wụ m fụgo ihu like this m mago nke ga-adị gị mma n'iru hmm. dịka otu a m nọ kịta ị ma nke ọ ga-abụ m tinye n'ihu ọ dị m mma nye gị ugogbe anya i yiri ị pụkwa n'ụzọ ndị mmadụ ga na-ajụ gị kee onye nyere gị ụdị ahụ ugogbe anya ọ gịnị na-afịọ nwa si na-eme ya mana ihe nna business m nọ ntụ na m na-alike ka m ma ya ọfụma anything m na-eme m na-alike ka m ma isi ya ọfụma so mama sị m ka mụwa enwela nsogbu ya ga-enye achọrọ m obere ego ka m wekwara startia ya ọzọ na chukwu ga-agbata ọsọ enyemaka so wetazia ihe dị ka 5000 nye m start kwa again gbara mbọ until ruo ka mụ na gị nọ ụta na ya wee wụrụ afọ one bụ ihe i ji wee na-agba ya bụ mbọ nke a emego ya afọ abụọ na ọnwa isii hmm. Kenneth gị nwa afọ one ka i ji wee na-agba ya bụ mbọ
afọ ịnọ afọ ịnọ ka ị nọ na-agba ya bụ mbọ ị nwetago ebe ibi nweta ahịa nke gị bụ nọọ gị nwa onwe ya
ọ bụrụ ebe m bi enwetego m ebe m bi but mụ na my senior brother bi gị na mmadụ nọ mmadụ bi chime
nke mụwa wụrụ na ọkwa tụrụ ego ugbo anya kwanyekwara m n'ebe m bikwa na hmm. na mụwa jikwa ya agbakwa emekwa ọfụma ka ị ga-abụ na ọ wụkwa na mụwa ga-ama onye ga-enyetakwa m aka na ya nne ya emekwa a ga na-afụkwa ihe si na ya because na ọ wụ business m ma anya ya ọ dị mma ka o sina dị ị ma na ihe a ọtụtụ ndị mmadụ ga-ene ya achọrọ m ka unu naabọ ka unu gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe ọ ga-abụ ha meere unu ha nebanye anya gbasara unu maka na otu m si wee fụ unu unu na-agba mbọ rinne kedu ihe ọ ga-abụ ihe nwa ọ bụ ha meere unu obi adị unu mma Kenneth ngwa ọ bụ ndị Igbo meere m obi adị m mma onye nwere obi ike ji because ọ n'aka mmadụ ibe anyị ka Chukwu ji enyere anyị aka Chukwu anaghị ego anaghị esi na adapụtara mmadụ achọ onye chukwu nnu nọ ya n'obi chukwu metụrụ aka n'obi ka o nyere m aka ịchọrọ m ego mụ ụta na-agbagharị ọ bụrụ na mụ na ụmụ na ihe m kwadoro akwado n'ime ebe ana m eme ya na because chukwu ekerọ m ka m na-ewu ihe mmadụ abụ onye na-ewu ihe mmadụ hmm. ọzọ bụ na m bụ onye na-ewu ihe mmadụ na last Sunday gara aga ụta anyị na-ere ahịa na ụzọ o nwere onye na-akpọta moto nọ na hold up phone this phone phone ahụ ezigbo phone dapụrụ adapụ ọ nọ n'elu moto so otu ahụ na na-egosi na mụwa bụ onye izizi fụrụ the phone but mmadụ gbara the moto round so m bịa wụrụ the phone kụọ aka na the moto sị the woman husband and wife with another two guys nọ na two boys nọ n'azụ nso ya anụ buru na ogedi si ma nọ n'odis ị ma na o nwe sọ bụ n'ihe like ụta anyị na-ekwu ya na o nwe ndị na-afụ ndị na-ere ihe na ụzọ aghọta sọmpa na ha bụ so mụ wee na-akụ aka na the woman ọba si why na akụrụ aka na glass i want to rob me or something like that hmm. ma bụ okwu m m a turn ga the other side meet the man sị ọga na asụsụ ya na bekee sị ọga na una get this phone hmm. the man awa ni zeda asị m wee sị I see am for top of your motor ya nara the phone onyekwe the phone gawara onwe m so ka m gachaziri wee gote mmiri m ṅụrụ na-apụta mmadụ na the man agbaju na ebe a pụta a na-asị sị m why m ji wee nye were the phone nye the man ah, ah. some people na-ekwu ya sị a forget naanị na ebe ahụ ya bụrụ na ọ my opportunity ego the phone ego ka m ga-erepụta ya na ha si ree 10,000 20,000 ka o nwee ebe ọ du m aga ọkwa ị ghọta so the man nwunye wee sị sị m na ọ mụwa because those boys a block gị ụzọ na ọ ga-eweta ezigbo ego na the phone phone all this eh, latest eh, one kind phone dịka blackberry now so sị the man ọ ga-eweta ego so afụzi ka the man fụzi wee kpọwazi m wee were 200 naira wee sị na m na ọ mụ nyere the phone so wee were 200 na-enyezi m sị ya mba o sị ya jide gị ya na o nweghị ihe m ji that money just ya na nsogbu adị na mụ adị surprise ka m pụta mmadụ agbajuo gị so ka the man pụwaziri some of them ndị otu a na-asị m na na m amarọ na ihe opportunity chukwu nye m na m ama na Lagos land of opportunity m sị ya na ọ otu a ka i si wee chee ya na m echeghị like that ọ bụ na m na-eche like that na o nwerọdụ anybody n'ebe a ma na m were the phone ee Kenneth ihe m chọrọ ka ị mara taa bụ na o nweghị ihe ọma ị mere mmadụ laa n'iyi ma mmadụ akwụghị ụgwọ ya chukwu nwere otu o si akwụ mmadụ ụgwọ ya obi dịkwana m ụtọ n'ihe anyị kọrọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-ele anya chukwu ga-agbatara gị ọsọ enyemaka ị na-anụ ngwa ee eh, chimere kedu ihe ị chọrọ ka ee eh, anyị bụ anyị igbo ndị ọma na-ege ntị gịnị ka ị chọrọ ka ha mere gị nke mụwa wụ na n'ime ahịa mụwa na-azụ ugegbe anya na akwa na m ga-afụ onye ga-enyetara m aka nye m ego m ga na-agakwa nke a na-akpọnụ obodo oyibo na-ebunatakwa ahịa ka anyị na-alụ
ka m na-atụbatanụ ya Naịjirịa hmm. na m ga-anụkwa ya ọfụma maka na ọ wụ ihe doro m anya ezigbo ego bịa nọkwa na ya ezigbo ego dịkwa na ya hmm. oya ngwa ụmụnne m na ụmụnna m unu anụla ya n'ọnụ ha na-abụ na ahịa onye ọbụla na-azụ na ha ma anya bikonu otu ọbụla unu si wee ebe ọbụla unu anọ na wee na-ege m ntị taa onye ka m na-agwa unu na anyị nwere ọtụtụ ndị okorobịa na-agba mbọ ọ bụghị ihe niile unu hụrụ nọ n'okporo ụzọ na-achọ afọ ha bụ ndị oshi ụmụnne m na ụmụnna m unu anụlanụ ya nke taa aga m na-ekwu ka na-ekwusikwa ike na onweghị enyemaka anyị nyere onwe anyị lara n'iyi bikonu nyerenụ onwe unu aka anyị fụ ha na ụmụ anyị na-agba mbọ biko ka anyị nyere nụ ha aka maka na onweghị enyemaka i nyere mmadụ lara n'iyi anyị ama o nwere ike onye i nyere aka ọ wụrụ na nwanne gị ma ọ bụ ikwu nne gị ma ọ bụ ikwu nna gị ka chukwu ga-esi na ya wee kwụọ gị ụgwọ ọ gwụchagokwa ka ọ ha nta ka o si na-adị anyị ga na-afụ